Munamvapo za ma antibiotics, mankhwala othana ndi tizilombo toipa m'thupi mwathu? Kodi nanga munamvapo za ma probiotics, zinthu zobweretsa tizilombo tabwino m'thupi mwathu? Nthawi zambiri tikamamva za tizilombo ta m'thupi, makamaka ma bacteria, timaganizira kuti ndi zoipa. Koma mmene tinaphunzirira tikuphunzira za digestion kapena kuti kagayidwe ka zinthu za m'mimba, tinaphunzira kuti m'matumbo mwathu aakulu muli tizilombo kapena kuti tima bacteria kapena kuti ma probiotics omwe tikuwakambawa amene amathandiza zinthu zosiyanasiyana m'thupi mwathu. Takambapo kuti zokudya zomwe sizinagayidwe bwinobwino m'thupi zimapitiriza kugayidwa m'matumbo athu aakulu ndi tima bacteria timeneti. Komatu ma bacteria amenewa sasiyira pompoyi. M'matumbo athu aakulu muli ma trillion ndi ma trillion a mabakteriya kapena kuti tizilombo timeneti tomwe timathandiza zinthu zosiyanasiyana. Kukhala ndi tizilombo timeneti tokwanira komanso togwira bwino ntchito ndi kofunikira chifukwa choti m'mimba mwathu ndi molumikizana ndi ubongo wathu ndipo m'mimba mwathu pachizungu amanena kuti ndi second brain kapena kuti ubongo wachiwiri. Pali ndithu misempha ya mauthenga kapena kuti ma nerves omwe amalumikiza ubongo wathu ndi m'matumbo athu aakulu, pachizungu timanena kuti gut brain axis. Pa Chichewa timanena kuti ah ndikuchimva mumtima mwanga kuti ndipange chakutichakuti. Pomwe tikudziwa zakuti mtima suganiza koma ubongo ndiwo umaganiza eti. Mawu omwewa pa Chizungu timanena kuti I have a gut feeling, kutanthauza kuti ndikuchimva m'mimba mwanga. Komanso anthu ena akakhala kuti ali ndi timantha kapena akumva zina zake amanena kuti I'm feeling butterflies in my stomach, kuti ndikumva ngati tiagulugufe tikuyendayenda m'mimba mwangamu. Kungophera mphongo kuti ubongo wathu ndi m'mimba mwathu ndi mogwirizana ndipo zinthu zina zomwe timayenera kuzimva mu ubongo mwathu timathanso kuzimva m'mimba mwathu. Tizilombo ta m'mimba timeneti tima probiotics timatulutsanso mankhwala aja tinaphunzira tikuphunzira za nkhawa, mankhwala osiyanasiyana a mu ubongo mwathu achina minister of enjoyment. A student a distinction a page ino mukuziwa zokuti ndikukamba za serotonin. mankhwala achisangalalo kukhala ndi tizilombo tochepa timeneti nthupi mwathu tithanso kukhala anthu onyasidwa oyipidwa ngakhale nkhawa yomwe depression zapezeka kuti pali kugwirizana kwa depression ndi kukhala ndi tizilombo tochepa m'matumbo mwathu tizilombo ta nthupi timenetiso ndi tofunikira chifukwa chokuti timathandiza chitetezo cha nthupi 70% ya ma immune cells kapena kuti anyamata amene amatithandiza kutiteteza ife ku matenda osiyanasiyana m'thupi mwathu. 70 mwa 100 ena aliwonse amakhala m'matumbo mwathumu. Ndi mu kampu mwawo momwe amatrenera kaya tinganene kuti ku Zomba Changalume uko kaya ku Salima kwawo ndi kumeneko amatrenera m'matumbo mwathu. Tsono tizilombo ta m'matumbo mwathu timeneti ndi tofunikira chifukwa chokuti ito timawuzano anyamata kapena asilikali a m'thupi mwathu aja kuti ifeyo ndife Amalawi anzanu, inu ndi ife cholinga chathu ndi chimodzi, timaoneka chonchi, timavala zotere, flag yathu ndi imodzi. Koma mukakumana ndi tizilombo tina tosafanana ndi ife, tikantheni timenetu ndi tiamaliwongo. Ndiye chifukwa cha tizilombo tabwino timeneti, zimapezeka zoti ife tikukhala ndi matenda kapena ma infection ochepa. Komanso chifukwa tizilombo timeneti timapangisa kuti m'mimba mwathu mukhale mwa thanzi, mosatupa kapena kuti mopanda inflammation. Khungu lathunso limapindula nalo limodzi ndipo timakhala osalala, opanda ziphuphu komanso opanda kusuwa, kapena kuti pachizungu eczema. Tizilombo ta m'mimba timeneti ti ma probiotics, timatithandizanso kuti tisakhale ndi ziwengo kapena kuti ma allergies ambiri komanso timathandiza kuti thupi lathu lizigawa bwinobwino mphamvu yake komanso shuga wa m'thupi mwathu. Tsono vuto ndi lokuti anthu ambirife tilibe ma probiotics ambiri, tilibe tizilombo tabwino timeneti m'thupi mwathu chifukwa number one ndi chifukwa chobwirabwira mankhwala. a ma antibiotics. Nchifukwa nthawi zambiri pa page pano anthu mukandifunsa zoti mankhwala ake ndi chani, mankhwala ake ndi chani. Ndikadziwa kuti mankhwala a zomwe ndikukambazo ndi ma antibiotic ndimakhala onyinyirika kunena za mankhwala. Chifukwa chakuti mankhwala tikuyenera kugwiritsa ntchito pa nthawi yake yokha osati nthawi ina iliyonse tikangodwala china chilichonse tamwa, tabwira mankhwala tikuwononga chitetezo cha mthupi mwathu tikuwononga zinthu za mthupi mwathu chifukwa chokuti tikubwirabwira mankhwala a maantibiotic mankhwala amenewa akabwera mthupi mwathu amachotsa tizilombo toyipa tija koma amachotsanso tizilombo tabwino ta mthupi mwathu tomwe timathandiza zinthu zonsezi zomwe ndakambazi ndi zija zikumapezeka zokuti chimbuzi chathu chikungokhala cholimba apart from fiber ndi madzi aja tizilombo timeneti nditofunikiraso kwambiri thandiza ulendo omaliza wa chakudya chikamatuluka mthupi mwathu zokandakanda tikuzinena zija achina yeast akubwera chifukwa choti yeast uja akuchuluka mabakteriya abwinowa akuchepa akemo tikakhala ndi zokandakanda tikupitaso kukamwaso gentamicin akatibayenso ndi gentamiciniso winaso